ụmụ Igbo ekenekwa m unu ee anyị nwa bụ ndị ọdịnala institute ndị unu na-anụbu onu fa anyị anachitekwana ọzọ ee anyị sị ka anyị were obere oge jiri wee jee hazie ihe n'ụdị a ga-esi na-ewepụta ya ka ọ na-akawanye mma ee anyị nwa dịka m si kwuo na mbụ bụ ndị ọdịnala institute onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwoke Igwebuike Chiebuka ana m asị unu ọ maka maarụ nwoke ma maarụ nwaanyị ka ọ dịrị onye ukwu mma ma dịkwarụ ee onye nta mma maka na ndị be anyị sị na egbe belu ugo belu nke sị ibe ebena na nku ga-akwa ya ihe a na-ekwu maka ya bụ cause and effect cause and effect which is one of the things anyị na-ewetara unu na this program anyị na-adị eme na nzukọ anụ anyị na-adị enwe a na-achọ ịgwa unu na ka e ji mezie ana Igbo na e kwesịrị ịghọtacha ka ụwa si aga ụmụ ihe dịka cause and effect anụ na ọ ihe i me bụ ihe ga-ewepụta ihe ọzọ otu i si kpaa agwa bụ ka obodo ga-esi wee dị mana ọ bụrụ na anyị ejiri uche nke anụ aga n'iru fụ na nsogbu niile dị n'ala Igbo na ọ ka ga-adị ma na-agakwa na iru dịka m sịkwa ọ mụ bụ nwanne unu nwoke Chukwuebuka Igwebuike onye na-anụbu onu ya mụ na nwanne m sokwa pụta nwanne ya ngwa kene ndị be anyị ka anyị wee wetara ife a- ife anyị ji bịa taa Ah, Igbo bụ Igbo anyị ekene unu eh? ekene unu n'ụbọchị tata bụ afịa nkwọ n'ahịa Igbo n'ahịa naanọ Igbo mụ na nwanne m nwoke Igwebuike Chiebuka ya apụtakwa n'ụbọchị taa ka anyị si apụta mụwa n'onwe m bụkwazị ọzọ Igwebuike Uchechi mma bụ ụlọ anyị dịka nwanne m si wee kwuo na anyị nwere obere oge ka anyị wee hazie ụmụ ihe ụfọdụ ofu ihe na ka anyị ụzọ ka anyị si eweta ozi ka e wee mee ya n'ụzọ ga-aka akawanye mma ka unu wee nwee ike na-aghọta anyị nwa nwa na-aghọta ya bụ oge so na ọ nya mere anyị ji wee pụta n'ụbọchị tata anụ ka anyị bịa ka anyị nọrịa ka anyị kpaa nkata gbasalụ atụmatụ usoro na ntụ ka anyị wee si ike isi wee mee gịnị dozie ana igbo na ọ nya nwa ndewonụ daalụ nwanne m nwoke ee ụmụ igbo dịka m si gwa unu na anyị jere ịhazi ihe wee pụta ya mere gawazie n'iru site na kịta nụa ife anyị ga na-asụzi bụ oyibo nwanne m nwoke a na-asụ na igbo ka anyị wee nwee ike wee na-erutecha ụmụ nwanne anyị ndị nke ee na-enweghị ike ịnụ sọsọ naanị onu be anyị maka anyị chọrọ ka ozi anyị ji bịa ka o zuo ndị Igbo niile n'ebe ọbụla ha nọ n'ụdị ọbụla ha nọkwa daalụnụ Uh, brothers and sisters, I greet you all for joining us today.

what Odinala Igbo is talking about. Nwanne, Waganiru. Uh, Igbo obi wee ekene m unu ee uh, dịka nwanne m nwoke si wee kwuo n'onu nwa bekee ọ na-ekwu gbasalụ ka nwa bekee si wee fụta ụwa their own world view a na-abịa na nke anyị ka anyị si nwụrụ nwa anyị si wee mee na ihe anyị kpọrọ nke anyị bụ ọdịnala ha nwanụ na ha kpọrọ nke ha philosophy ifugia their philosophy bụ ka ha si fụta ụwa nwanne nwoke akọwana anyị nwanụ nwa anyị si mkpọrọ nke anyị ọdịnala na ịbịa n'ihe gbasara ọdịnala anụa ọ na-abụ ndị be anyị na-abụ ịfụ na enwere ụzọ okwu na-abụ na ebe anụ a na-asị ọndụ ọ dị ka ịjụ mma ụzọ okwu ọ dị ka ihe dị na ihe na ihe a kpọrọ ala o doro anyị na ncha niile anya ihe bụ ala n'asụsụ Igbo mana ine ya bụ okwu anya ọfụma ị ya-afụ na ọ dị ka ajụrụ gị ajụjụ ọ dị ebe ifugia ọ dị n'ala ọ dị n'ala ifugia mana ihe anụa okwu anụa ebeghị ebe anụa maka na o doro anyị ewu na ọkụkọ anya na ọ na-abụ mmadụ na-eme ihe n'ala Igbo ihe a na-ajụ ya bụ kedu isi ihe ị na-eme ọ ihe ihe ị na-ekwu kedu isi ya kedu isi ya na ọdụ ya ifugia ajụwazie gị na kedu isi ihe anụ a ị na-ekwu ịfụ na asị gị na ihe ị na-ekwu na ọ bụkwa ihe na na ihe na n'ihe ị na-eme abụghị ọdị ihe a ị na-eme abụghị omenala ịfụ na ọ dị ka ala anụ a bụ the center between ihe ọbụla anyị ji kind of like a model ka anyị nwanụ nwa anyị si fụ ụwa ihe anyị jidere aka wee were ya wee mee gịnị were na-agbazi onwe anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme ọ wee ndị na-abụ ikekwa onye chọọ ịrụ meshin ị ya-ewere ụzọ mee ntụ ụdị meshin ị chọrọ ịlụ ifugia usoro ị ga-enyere gị aka iji wee rụọ nya wụ meshin so iwetazie ya bụ meshin onye na-emezi na-enele anya na ya were na-eme na okay ịbụọ ga-anọ ebe a n'olu nwa bekee foundation or plan or structure ịghọtago or a kind of guideline or compass that ga help gị navigate n'ebe ị na-eje so ilezie ihe a anya ịfụ na ala anwa dị ka a kind of like ihe ndị Igbo na-agbakwasara ụkwụ were mee gịnị na-eme ihe a na-eme a sị gị ọdịnala a kind of like everything anyị na-eme the basis na ihe anụnwa bụ ihe niile anyị na-eme our view ka anyị si fụta ụwa bụ ala anụnwa then anyị jebezie n'ime ihe gbasalụ okwu anụnwa bụ kịta ọ dị dị ka ihe na a na-asị the state or ihe nọ n'ime ya or condition ihe nọ n'ime ya ịghọtago kedu ka ihe a dị nna kee ka ị dị or kee ka ị dụ depending n'onu ndị ịfụgo ya so kee ka ị dị ọ dị ihe ka ebe ihe dị state or condition ihe nọ n'ime ya ị jee na nke ọzọ ịfụ na ụlọ nke ọzọ na-ekwu ee kedu ihe a na-akpọ ya em, ọ na-ekwu okwu about ihe a sị ala ala ịfụgo na ala ekwuo ala n'onu nwa bekee akpọ ya ground ọkwa ya maọbụ mmadụ asị gị ị sị mmadụ mmadụ sị kedu ihe bụ ọdịnala ị sị ya na ọ- ya, it is in the ground it doesn't make sense onweghị ihe onweghị ihe ọ ya akọwalụ gị ọ dị ọ dị empty oghere nọ n'ime onweghị ihe ị ya-ejidenwu aka naanị ịfụ na ekwu okwu ala mmadụ anyị nwa na onwe anyị maka anyị na onwe anyị bụ anụmanụ ịfụ na anụmanụ ma mmadụ o na ihe a niile ma ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bi n'ọhịa na anyị nwere onweghị ka ị ya-esi wee a sị na ihe kwụrụ ihe na-akwụdebe ya onweghị ka ị ya-esi wee kwuo okwu ala ka ị ghara ikwu okwu mmadụ maka na mmadụ bụ n'enu ala ka ọ nọ n'ana ahụ ka anyị gbadakwara ụkwụ ndị Igbo sị na aja na-eme gịnị na-ala n'aja ịfụgo ya ukwu osisi bụ the same thing ahụ n'ala mmiri anyanwụ ka ihe niile a si arụ akpa agwa ihe niile ị ya think of nwere inseparable relationship with ala anụwa so o nwe ka ọ dị ịpụta ịpụta sị na just ground bụ ala ọ dịrọ make sense and ọ bụ na anyị sị ka anyị jeekwa na the concept of the word ala ahụ ịfụ na ọ na-ekwu okwu gbasalụ aggregate ịfụgo ya a na-asị ịla ịla means coming together ịfụgo ya coming together ma ndị na-asị ịla mmiri ala m mana o nwekwa binary n'ebe anụwa maka na enwere ofu bụ integration or fusion while the other one bụ diffusion to disintegrate kwa alawana m esi m ebe a laa alakwa m ebe a ị fụgo ya then nke ọ dị ọzọ from a point ebe ahụ ị si wee pụọ to the point ebe ị na-abanye where you are integrating bụ gịnị all integration coming together ya bụ na ala na-ekwu aggregate of all these physical phenomenon anyị na-afụ anya ị fụgo ya then o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ public a public space a public space bụ everything nọ there integration of everything ị nwere ike ịfụ ma mmadụ ma ukwu osisi ma anụmanụ ma ndị otu gbogbo tigbo kedu ihe bụ public n'ọnụ Igbo ọla ị fụkwa na ọra na okwu ala na e nwere connection between both of them so ị nee anya n'ihe anụ ị fụ na ihe a na-ekwu na these two words ọdị na ala ị fụ na ọ na-ekwu okwu about this physical entity anyị nọ ya one the condition ihe mere ha ji wee nọrọ in that form ha nọ ya ihe mere mmadụ ji nọ in this form nwee aka nwee ọkpa ihe mere mmiri ji wee dịrị ụmụ anụmanụ ji wee nọọcha n'ụdị ha nọ ma ndị nke dị ka ha yitere onwe ha mana ha eyichaghị onwe ha kedu ihe push ha ha ji wee nọ in that particular form kee ka ha si wee dị kee ka ha si akpa agwa n'ime onwe ha ị fụgo ya na ọ ya nwa bụ ihe gbasalụ ọdịnala anụwa a na-ekwu maka ya ọ n'ime ya zi ka anyị ga-esi wee ghọtazie ihe gbasalụ ka ha ncha niile ka ihe ha si akpa agwa ọ agwa a ha na-akpazi bụ ihe ndị Igbo na-emezi gịnị bụ ihe ha jideziri aka wee were ya wee mee gịnị wee mawa ee eh, chọwazie ma asụsụ Igbo na ihe ndị ọzọ wee were ya wee guide ya a kind of blueprint or ruler ha ji a-guide their footsteps action niile ha na-eme nke a ka anyị nwere ike ikwudebe for now ndewo
daalụ nwanne m nwoke na nkọwa ị kọwa ndewo ụmụ Igbo ụnụ anụgo ka nwanne si kọwaa ihe bụ ọdịnala ọ sị na ọ bụ ka ana si akpa agwa ana n'ọnụ nwa bekee nwere ike ịbụ ihe a na-akpọ nature ya bụ ihe niile gbasara ihe a na-afụ anya ma anụ ma mmadụ ma osisi ma ihe a kọrọ akọ n'anị ha ncha niile bụ ihe a na-akpọ nature na otu ha si akpa agwa na ka ndị nna nna anyị ha ya bụ classical Igbo mind na-asị na ọ bụ otu anụwa ka ha nwa na onwe ha bụkwa mmadụ kwesịrị isi na-akpa agwa daalụ nwanne m ee ihe ọzọ a ga-akọwa kịta anụwa bụ ihe gbasara ihe gbasara ee eh, implications of the different world views implications of the different worldview this implication kịta anụwa ife a na-achọ ikwu maka ya bụ kedu ihe ndịrị eh, worldview anụwa na-akpata n'obodo maọbụ na ndụ mmadụ onye ji modern philosophy eche echiche kedu ndị ihe ọ ga-ebutere ya na obodo kedu ndị obodo onye ahụ ga-emepụtanwu na onye ji echiche ndị Igbo eche echiche kedu ndịrị obodo ya bụ echiche ga-amụta so iji wee tinye ọnụ na nke ndị nke ndị ọcha nke bụ nke akpọ modern philosophy implication modern philosophy bụ na ọ ga-eme obodo abụrụ uh, it will make a community or a society to become a liberal society. Liberal society bụ nke a na-akpọ nke a na-akpọ onye kwuo uche ya maọbụ onye mee uche ya maka ya bụ philosophy bụ a sị gị na ọ ka mmadụ si eche echiche ihe ọ chepụtanwu n'isi ya bụ otu a nke ọ ga-esi wee bie ya bụ na ndị ha fụrụ onwe ha n'ụwa anụwa wee sị na ha ga-eji aka ha wee chepụta ụdị ọ dị fa ka ọ- ọ ga-abụ nyanwa kacha mma ka esi ebi na ya bụ ụwa ya mere ịga na some of eh, ị jee gụọ akwụkwọ some of their philosophers decha ịfụ na ha ncha nwecha different opinion about ofu ihe a ga-enwe ofu ihe mana a ga-enwe like five different school of thought na-ekwu iche iche iche iche iche ịfụ na ya bụ philosophy anụwa ndị ọcha nwe nke bụ modern philosophy ọ na-ebute onye mee uche ya na onye kwuo uche ya and anyị ma na ọ bụ ka emerụa onye kwuo uche ya maọbụ onye mee uche ya without inwe a unifying factor ihe mmadụ niile ga-afụ eh, sị ee na ihe anụnwa bụ eziokwu n'otu a ka o kwesịrị ịdị and onye ọbụla ekwekọrịta ọ bụrụ na enwerọ ihe dị otu a anyị ma na ọ tigbuo zọgbuo maka kedu ihe ọ ga-eji bụrụ nke gị ga-eme ọ ma bụ nke m ga-eme kedu ihe ọ ga-eji bụrụ na ikwenye na na chukwu mana onye ọzọ ekwenyerọ na Chukwu ọ bụ na ikwenye na God ee eh, ikwenye na God of Abraham onye ọzọ asị mba na ọ bụrọ Christian na ọ Judaism bụ ihe ka mma ọ bụ asị mba na ọ bụrọ Judaism na ọ Pentecostal ka mma and i je na their explanation of you know life or things or reality ha ncha nwecha their own different different opinion gbasara ihe na-eme na ya bụ ụwa and ihe a na-ebute ọgba aghara n'obodo ọ na-ebute nnukwu esemokwu n'obodo and ọ bụ ka anyị nee anya na Europe as a continent anyị ga-afụ ụdịrị ọgụ ha na-agbasa onwe ha eri mgbe ọ bụrụ na ọ bụrọ France na-anụsa Spain ọgụ ọ bụrụ England na-anụsa Belgium mgbe niile ha na anụ ọgụ and ọgụ ha na-anụ ada abụ obere ọgụ a na-anụ ọgụ till akpọwa ya World War maka First World War Second World War ha ncha bụcha ọgụ ndị Europe na-anụ n'ime onwe ha ọ bụ gịnị na-akpatakwanụ ya bụ eh, ọgụ a a na-anụ ịfụ na okwu this philosophy a na-ekwu maka ya maka ndị German ga-enwe a different philosophy ndị Europe ndị America enwe different philosophy ndị Spain enwe their own different philosophy ọ na-ebute nsogbu na ya bụ ụwa so ihe anụwa ka ihe a bụ ihe implication modern philosophy na-enwe na ụwa kịta anụwa ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ọ na-agbanwe agbanwe maka na ihe mmadụ na-eche na-echepụta n'isi ya ịfụ na ihe anụwa na ọ ga na-echange mgbe niile anọkata anọkata asị gị mba na na this time this period bụ dark ages ihe niile a na-eme this period na in fact na ọ dịrọzị mma na a ga-echange all those things bidokwa mewa eh, a totally different new way of life ọ dị ka na Amerịka o nwe mgbe you know ha sị na ọ bụ nuclear family bụ ihe bụ the best in the whole world kịta anụwa asịzie mba na achọrọzi nuclear family in fact na nwoke ga-abụnwuzi nwaanyị nwaanyị abụrụ nwoke obere nwa tonite ọ sị na ọ chọrọzi ịbụ nwoke na ọ chọzi ịbụ nwaanyị ịfụ na ihe anụwa na-egosi na this philosophy na-bring about great changes na-adịrọ in alignment with each other anyị ma na n'ụwa na-atụgharị atụgharị mana ọ tụgharịkwa ọ ka bụrụkwa ofu ihe ahụ ọ bụ o nwerọ mgbe ọ ga-anọkata tụgharịa bụrụ ihe ọ bụburọ na mbụ ọ dị constant ọ dị highly aligned with udu mmiri bịa oge ọkọchị abịa udu mmiri abịakwa ọzọ mana nke ndị ọcha kịta anụ a na-ekwu na ihe adịbụrọ mbụ ga-anọkatanwu wee dịba a nọkata a sị na chukwu na-eme exist a nọkata a sị na ọ dị eme exist a nọkata a sị na ọ sayensị bụ ihe niile taa anụ so a na-echenjigharị ọnụ ọ ihe anụnwa ka modern philosophy na-akpatara ife anụnwa bụ implication of

ndewonu ụmụnne ee nwanne m nwoke ngwa gaa n'iru gwa anyị ife implications of ọdịnala Igbo bụ kedu ndịrị ife ọ na-akpata n'obodo kedu ife kedu ndịrị obodo ọ na-ewepụtanwu gaa n'iru Igbo bụ Igbo ekene m unu hmm, nwanne m nwoke ekenekwazịa m gị ee ụmụnne unu anụgonu ka nwanne anyị nwoke si wee kwuo gbasara ihe na nwa bekee ka o si memie na uru na ihe ọ na-akpata maka na ihe na-akpata ihe a sị na ee awọ anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị na-abụ na ọ bụrụ na o nwere ihe na-achụ ya ma na o nwere ihe ọ na-achụ ị ghọtago ọ aka melụ azụ ji mee gịnị gba ngọrọ na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa nwere ihe ọ ga-akpata ihe ọbụla ị mere n'ụwa nwere ihe ọ ga-akpata anyị achọghị ịma ihe ọbụla a kọrọ gị ee eh, dịka ndị nwa bekee si ekwu na their own view na ihe ọbụla ị ya-eme ị dị free ime ihe ọbụla ka nwanne anyị nwoke si ekwu mana nke igbo ọ bụrụ na ị nee anya gbasara ọdịnala ahụ ị fụ na ọ na-ekwu okwu na ihe a niile chịkọtala ọnụ ala ọ ihe chịkọtala ọnụ dị integrated ọ na-ekwu dịka community ọ ihe ọ na-ekwu maka ya ihe a niile bụ ihe chịkọtara ọnụ na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri ndị Igbo sịkwa gị na mbe Nwanịga gịnị mere Nwanịga a sị gị na akịka tara mkpọ mkpọ tiwere ụkwa ụkwa wee daa tigbuo Nwanịga ọkụkọ tụrụ mkpọ mkpọ akịka taa mkpọ ị ghọtago nke a mee nke a nke a emee nke anụ akịka na na mkpọ abụghị ofu mana ha dị connected e nwere connection between them ha dị ka ala ị fụgo ya ya bụ na kedu ihe ọ na-ekwu ihe ọ ya na-emezi bụ na in a system dị ka like nke igbo anụ a ọ bụghị ebe ọ ya bụ ị pụta ị sị na na ị ya-eme ka o si wee masị gị na ị pụta kwuo ka o si wee sọ gị nya ike keketa o lie mba maka na ihe ọ ga na-eme bụ na each person ga na-violate the boundary of nwanne ya nwoke or nwanne ya nwaanyị ndị Igbo sị na e kelụ ọlụ eke onye ọbụla nwere oke boundary ya na ihe value ọ ga-alụnwu which means na ihe ọ ya na-eweta in this a type of society dị like this bụ that na ọ ga-enweta stability because ị ya-ama na look at the capacity look at the nature or condition ka i si wee kwuo na ka ụdị mmadụ aka ndụ and condition or wire this particular way ọ bụghị na just like onu m si wee chọọ iji maa atụ na ọrara be nwa bekee ha nọ n'udu mmiri kịta oyi na-atụ onye ọbụla ị fụ ọ nọ n'ime ụlọ were nnukwu akwa kpuchie ma jacket na ndị otu ya ọ bụghị mmasị ha ha like ya mana ha na-respond to the information the consciousness of the environment and if you, you refuse to pay sị na ị dị ignorant of then the oyi ahụ egbuo gị ọ chọghị ịma ị bịa na-ama akwa n'onwe gị na-ekpuchi onwe gị ee, ọ bụghị na ị like ya kama na ị nweghị any other option that is why you may appear in that particular form na i ji wee dị n'ụdị gị ahụ so you have to act ya asị ka ee, ndị niile nọ n'ebe elu gị mere m anya ha ọ na-abịa ije ụfọdụ like ị bịa n'afrịka ụfọdụ ebe nọ n'afrịka na ha- heat na-eme ha nọ n'ọkọchị ebe a ha nọ n'udu mmiri ị sị mba na m ga- m ga-eme ka ndị a si wee mee m ga achọrọ m ka m gbala nyilu singlet ka ndị ọzọ ị dị free ọkwa ị sị na ị dị free mee ya ka ị fụ ihe ga-eme gị so ihe ọ na-achọ ịgwa gị the implication uru ọ ga-emezi ihe bụ na ihe ọ bụla a ga-eme ebe a ga-abụ based on collective agreement ndị Igbo ji sị gị na ụwa bụ ahịa onye zụọ nke ya is about negotiation anyị na ncha ga-abịa together together enwee a negotiation how do we so kee ka esi wee benefit ọ benefit mụa how do you gain and I myself gain because mgbe onye ọbụla bịa n'igwe n'ọra ọ nya bụ ọra ahụ mgbe a lakọtala ọnụ onye ọbụla ewepụta nna na ihe na em em em ewepụta their own ideal ị fụgo ya onye ọbụla wepụtazie their own ideals anụa enwee ike wee mara ka esi wee meet the demand of everybody nọ there so that ka ọ ghara ịbụ o ruo echi one person ana-efeel cheated or left the line behind ọ nya mee igbo system abụghọ a a class system eh, first class second class third class ọ nọghọ n'ala igbo

that is what the system na-enye sorry for the noise ya ịghọta so ee eh, o wee bụrụ ya bụ issue gbasalụ the igbo system ka o si wee dị ị dịghọ free ndị igbo sị gị na ụmụnna kwezuo ụmụnna kwezuo eh, ka esi ekwuzi ya ụmụnna kwezuo ọ ga-eme gị na anụọ ya mma ị fụgo ya asị gị ikwu na ibe ọ bụghị ibe na ikwu asị gị na agbakọ ka aha eri udene adọtuo ngịga asị gị na ofu osisi anaghị eme ọhịa ịfụ na ha na-ekwu okwu about ala ihe lakọtala ọnụ onye ọbụla abịa before enwe ike reach an agreement ịghọtago a, a negotiation whereby look at how we can be able to solve this problem nke ka esi wee gboo mkpa anụwa ọ baala onye a ọ baala onye a baala onye ukwu baala onye nta maka na ọ bụrụ na ofu onye mee ya dịka ndị ndị ọch- ndị ụfọdụ si ekwu ndị nwa bekee si ekwu ha mee nke ha ọ mụa bụ ihe sọsọ mụa bụ ihe ga-ekwu and adị m free so m kwuo m kwuo ihe ọbụla m kwuru ndị ọzọ esobe ya achọghị m ịma ma ọ benefit other people ka ọ na ọ ya ha benefit so that at the end ịfụ na ọ benefit few group of people then the rest people akpachapụ ha n'akụ how do you achieve a, a stable society a sustainable society in the, with this type of system so ndị igbo sị gị mba na ọ ịzụ ahịa na ụwa bụ gịnị ahịa ahịa ahụ bụ a kind of a place enwe a diverse mindset a diverse people kee ihe a na-eme n'ahịa negotiation ka a na-eme n'ahịa it's not just about money maka kịta ndị be anyị na-ada issues is ihe into money money ego ego ego

nwanne m ngwa
daalụ nwanne m daalụ nwanne m nwoke na nkọwa inye banyere implications of ọdịnala Igbo as world view or classical Igbo world view ee eh, ihe ịkọwa kịta bụ na ihe ọ na-akpata n'obodo bụ na ọ na-ebute consensus ọ na-achọ a way of getting everybody to agree on one thing you know that will benefit everybody and you know harm no one as long as na ị na-eme abide by the rules of the system classless society onwerọ onye ga-anọ ibe ya n'elu onwerọkwanụ onye ga-asị maka na onye ahụ tụtara alo anụnwa ka ọ bụ onye ahụ ga-akachazi onye ọbụla niile wee rie ihe si na ya bụ alo pụta ha gbagodo m ofu onye ahụ ofu inu ha gba- ha gbagodo ofu inu a ga-asị n'ala igbo na inu a n'ofu- na onye a bụ ihe nwetara ya na onye a bụ ihe chọpụtara inu a n'ala igbo Mm, exactly o nwere a- a- a- atụọ inu ama asị gị na onye tụkwalụ inu anụnwa bụkwa maazị okeke na the year eh, 150 BC mba o nwerọ onye chọọ ịma onye wepụtara ya bụ inu ihe dị mkpa bụ na ya bụ inu bụ ihe bụ eziokwu bụ ihe onye ọbụla pụ itinye ya n'ọrụ ozugbo ọ na-eweta you know, uru uru dị iche iche result na ya bụ obodo maka na ọ ma na ya bụ obodo na ha jikọrọ aka ọnụ wee nwee ya bụ obodo ya bụ na onye ọzọ na-eme ọfụma n'obodo na ya nwa na onwe ya na-emekwa ọfụma mana ọ bụrụzi nke kịta anụa bụ onye wepụta alo ọ chọọ ikechi ya bụ ọ chọọ ikechi ya bụ alo o jiri ya o jiri ya bụ alo wee dominate everybody monopolize ya everything na-arụcha you know other people even ma nke obele ha nwecha enwe just because na ọ tụtara ya bụ alo mana ọ dịrọ ọ bụrọ otu anụa ka ọ dị na ala Igbo n'etufughị oge ihe ọzọ anyị ga-ekwu maka ya kịta bụ ihe ihe dị iche ama m na ihe niile a na-akọwa kemgbe bụkwa ọdị- eh, ọdịiche dị na modern philosophy ya na igbo ọdịnala ọdịnala igbo mana ihe a ga-ekwu n'ikpeazụ anụnwa kịta anụnwa bụ kedu ihe ọzọ dị iche dịkwa n'etiti modern philosophy or western philosophy na classical igbo ọdịnala maọbụ ọdịnala igbo n'onwe ya ee ihe ọzọ ọzọ m ga-asị na ọ ya bụ ife bụ ife dị iche na modern philosophy ya na ọdịnala Igbo bụ na na modern philosophy the different institutions ha ji akụzi ife the different institutions eji akụzi ya bụ philosophy ka esi akụzi ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma na otu ha si kwesị iche echiche na ihe a niile na ọ na-adị easily corrupted the kind of schools ha na-ecreate the kind of knowledge ha na-ecreate ọ na-ecreate easily corruptible

nwere ihe ị ma echefụnwu n'isi gị anụa ma ị sị ka i cheba echiche ọ dị limitless so ọ na-adị eme modern philosophy bịazie ọ sị gị that a man has to think it's all about thinking what can you think out

in in thoughts or imagination or ihe another thing modern philosophy na-eweta about because it teaches you to think as far as possible. Daalụnụ nwanne gaa n'iru wee kọwara anyị ihe i che na ọ dị iche na modern philosophy ya na classical ọdịnala Igbo as ọdịnala Igbo gaa n'iru
Ee, Igbo dị wee kenekwa ya bụ na-atụfughị oge dịka nwanne m nwoke si wee kwuo na ọ bụ na m gee ntị na o nwere ihe okwu

sịzie na nwoke ibe gị bụ ihe kazi mma ịmagoli elu maọbụ nwaanyị sị na nwaanyị ibe ya ka mma ịmagoli elu maọbụ nwatakịrị a ka mụrụ ọfụrụ agụ ya omegide ịmago o nwere ike ichenji onwe ya ịfụgo ya so i nee anya ịfụ na ihe anụ a ka na-eweje aka mgbe ha na-eme ihe nwanne m nwoke kwuru na mbido ọ na-ekwu okwu gbasalụ na onye ọbụla dị nwere ohere ịkpa agwa ka o si sọ ya ime ka o si sọ ya iche ihe ọbụla chee nnọọ ihe ọbụla masịrị gị maka na onweghị something dị physical something a na-ahụ enweghị ala ị ma na ala bụ ihe kwụdoro akwụdo ihe gbadosiri ụkwụ ike ka ihe kwụsịrị ofu ebe maka na ihe a kwụdoro ofu ebe o gosiri na ihe anụ a dị kind of like ọ dị ọ dị logical or a kind of a na-asị na ihe anụ a ọ dị consistent ọ naghị agbanwe agbanwe kere mgbe ụwa bido wee luo kịta onweghị mgbe a nọkata sị gị na nwaanyị anaghịzi anọ ọzọ anọ na nsọ ịghọta nwaanyị niile na-eme gịnị ọnwa niile ha na-anọ na nsọ ruo nda bụ okay ikekwa na ọ bụrụ na ọ nọzi na nsọ ma na mgbe ahụ ikekwa na ahụ adịchaghị ya or so na o nwere things ọ bịalị bịa disrupt ụdị process ahụ ihe na-eme or na ọ dị ọ tụlụzi ime or maybe na ọ mụchaana nwa ọ gafe o luona certain age ọ kawana that is it so maọbụ a sị gị na mmiri na-abụ i sizie mmiri n'ọkụ ọ nọkatazie excuse me ọ naghị eme gịnị ọ naghị agbọzi agbọ pụọ n'ikuku si n'ikuku pụọ mba ihe a niile ka ọ dị ụnyaahụ ka ọ ka dịkwa tata ọ nya mere ndị Igbo ji wee jide ala aka sị na ọ bụ na anyị nwee ike ịghọta ka ihe a niile akparamagwa ihe a niile si eme anyị were wee kep- wepụta atụmatụ idea anyị ga-eji wee bie ndụ anyị na ihe ọ ga-emezi anyị bụ mmadụ kpaa agwa a mara ebe agwa a si abịa and ọ ga-emezi gị mara na ị- ị gagide ilu ebe a ị kwụsị ihe ọbụla enwee oke na ọrụ nke ya nwoke bụ a sị a mụọ nwoke ya bụrụ nwoke a mụọkwanụ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị e nwee emume ndị Igbo na-eme n'ala Igbo ihe gbasara ede ịfụ na nwoke anaghị eme emume gbasara ede yaha afụ nwoke there ọ pụtarọ na nwoke agaghị emenwu ya mana o nwere oke ihe ahụ nke ede ahụ nwere oke dị na-eme ka nwaanyị o- like o nwere a kind of quality of feminine ifugia so ha nwa na-eme ya is a kind of like ha nwa nọ in tune with the quality make kwa ha nwa na onwe ha up asị gị na nwoke na-eme otu anụ a ọ nwaanyị anaghị eme ihe a nwoke na-eme ịfụ na ị- ichekiwe that particular thing ịfụ na ọ gbasalụ ihe nwere the quality nwoke ahụ nwe so ma nwoke na nwaanyị na-eme ihe a bụ ịfụ na ha enwe ha na-emezi respect ya boundary amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amụọ nwaanyị ya bụrụ nwanụ nwaanyị maka ndị Igbo si na ihe na-abụ ihe gafee oke ọ bụlụ ala mana ndị anụwa ala bụkwa corruption too because ala means a kind of like ebe onwezi ihe niile just gbakọjuo ọnụ onwezi a kind of like a, a proper direction ma ọ bụ asị gị na ihe anụ a ka m si wee gwa gị ala mean coming together ọ bụrụ na ihe anụ a na-acha ọcha iwelu ihe na iwelu paint ma ọ bụ mmiri dirty gbakwasị ya kịta ịfụlọ na akwa ebe a ọcha ọ na-achọ ịlajie ya ụfọdụ unu ga-asị gị na ihe alajiela which means o chuola kedu ihe mere o ji chuo another quality bịa mee na bata into it ọ mee na ọ corrupt ọ na the one nọbu anọ ifugia ọ cross na his boundary wee baa na another one and ị mara ihe na-eme mgbe i si na your boundary mapụ ba into another one ihe ọ bụzi kind of like ọkwa accident ka ị ga-enwe so ọ boundary a na-enye aka a kind of like ihe niile a na-aga n'anya n'anya anyị agaghị enwe crash anyị na-enwe today as a people ifugia onwezi ma aka nni na aka ekpe ya maka ndị Igbo na-ejikwa ekwu okwu onye a hapụ onye a na onye a bụ onye nzuzu nzuzu bụ ihe na-enweghị direction stupidity ọnwa ọmaghị aka nni ọmaghị aka ekpe chi bụ anụ ọzọ ifugia so na ihe ndị nke Igbo ga-eme gị bụ ịnọrọ in peace with your fellow human ịghọtago and also your environment which is very important because if the bar if the con, eh, the environment nọ na unpleasant condition gị nwa na onwe gị bụ the part a part of this particular environment will be affected maka na isi mkpi bụkwa na akpa mkpi ka ọ dị ifuge so na ọ nyanwa bụ ihe uru or kind of ụdị ọdịiche dị na nke nwa bekee na nke anyị nwa na ọ ga na-eme gị ime ime na ọ nya kpatara ị bịa n'ala Igbo anyị enweghị all these toxic technologies however I, we are able to maintain a sustainable and organic society for like more than thousands of years before this cancer cancerous ideology wee bata n'ala Igbo for like three to four hundred years now wee disrupt all the whole process fụgo ya so na ọ nyanwa bụ ihe nọ n'ime ya m nwere ike itinye banyelu ọdịiche anụ ha ihe anụ a na-abụ nke ndị Igbo ya na nke ee eh, nke nwa bekee maka na ọ bụrụ na anyị aghọtachaghị ụmụ ihe a niile nsogbu anyị na-adịrị afụ ụtụtụ ehihie ee eh, divorce ihe mmago feminine na ihe na ọgụ awụ a niile bụ gị ọ bụrụ na anyị aghọtaghị nekwe ebe ihe anụ a mkpọrọgwụ nekwe ebe ihe a niile si look at the source of ihe a niile a sị na onye na-amaghị ebe mmiri si bido mawa ya kee ka o yi si ma nya mgbe ebe ọ ya ejere fụgo ya mana ọ bụ na ị ghọta na nekwe ebe ihe a si before i wee malụgodu ka i yi esi were gwọọ onwe gị mana mgbe ị mahụ ọ na-adị ka onye afọ na-asa ọ na-aṅụ ọgwụ isi ọwụwa ọ i yi ego ọgwụ ṅụọ ị ṅụsịa ọgwụ isi ọwụwa ihe na-eme gị aka na-eme ị nọkatazie sị na ọ dịka ihe na na ọ dịka diabetes i go ọgwụ diabetes ṅụọ ihe n'ebe a ka na-emekwa gị n'ebe ị na-anwụ na-aga n'ihu so mana ọ bụ na ị ghọta ha nna na the source of ihe a na ọ nya mere e ji bido wetara gị the world view nwa bekee ya bụ their philosophy liberal eh, liberal system wee na-ewetazielu gị nke anyị nwa n'onwe anyị bụ about community togetherness before i mee ihe anyị check kee ka ihe ị ga-esi wee mee kee the value kee ka o yi si because ihe nwee value ihe na-arụ ọrụ value uru na-arụ ọrụ n'ala Igbo means that something ihe nwee interconnectedness

ọ nya bụ na a sị na ihe a na-arụ ọrụ it's functioning or, or, or something nwee value due to na ọ na-arụ i- i lie nri kịta i weta ihe kọ n- ihe kọ n'ugbo kịta ihe dịka plantain ma ọ ji i bachachaa plantain ma ọ banana ahụ i welukwa ihe na ahụ tinye ya n'ugbo ahụ o lee ahịfịa nọ n'ebe ahụ ewelukwa ya meekwa gịnị wee tokwa nke ya were ike nke ya too na ya maka na ihe ọbụla nwee ndụ n'ime ha o werekwa ndụ nọ n'ime ya wee too nke ya nwa gụwa na oge i ri ya ọ baa na ahụ gị ahụ rụọ gị ọrụ na ahụ nsị ị nyụ a na-ewelụkwa ya bụrụkwa a kind of a food ya na onwe ya na-adepend ọ na-adepend na nsị gị ahụ too agụ na-abụ ọ pụta ọ dọrọ ofu anụ lie anụ ahụ ọ dọrọ lie his own survival depend na anụ ahụ ọ dọgbu however anụ ahụ ọ dọgbu his own survival depend na ahịhịa ọ ta nsị ị nyụ depend na ahịhịa ahụ ka o too so ị fụ na ihe anụ a bụ ihe ndị Igbo ji gụọlụ ji agụrụ ụmụaka Nwaniga Nwaniga gịnị mere Nwaniga a sị gị na ụkwa dagburu Nwaniga a sị gịnị mekwanụ ụkwa a sị gị na mkpọ tiwere ụkwa ụkwa wee daa dagbuo Nwaniga gịnị mekwanụ mkpọ a sị gị na akịka tara mkpọ mkpọ wee daa mee gịnị wee tigbuo gịnị mere akịka a sị gị na ọkụkọ tara akịka gịnị mere ọkụkọ a sị gị na egbe buru ọkụkọ so ị mecha ihe a niile ị fụ na a sị gị na ọ interconnectedness ihe ịga ịgatara onwe ha aka link ha gatachara onwe ha aka Nwaniga ha gaghịla onwe ha anị na anyị ga-asụkwa anị ebe ahụ anị so ihe a na-achọ ịgwa gị ihe gbasara ala agba ana ma anị how they were working togetherness so ihe ọbụla ị ga-eme science anything ọbụla ị ga-eme invent na that society a ga-emake sure that not something na-adisrupt the natural system natural order ọ bụrụ na ọ bụ something ga-ebenefit just the society and then destroy the environment then you are not going to do it n'ala Igbo ma ya chọrọ ya ma ya achọghị ya this is it the truth nọ na ya ndewo nụ daalụ nwanne m nwoke Igbo bụ Igbo ọ gwụkwa ka ọ ha anyị na ọnụ o doro m anya na onye ọbụla nwere ot- otu maọbụ ihe abụọ o jidere aka na nzukọ nke anyị nwere taa ee ana m asị ka ọ dịrị unu na mma unu echefukwana na ọ anyị nwa bụ ndị Ọdịnala Institute ndị na-ekwu okwu dị omimi banyere ọdịnala anyị nwa na-eme nyocha maọbụ nke ndị oyibo kpọrọ research iji wee ghọta ihe dị iche iche dị n'ọdịnala ihe ọ pụtara kedu ihe bụ the concept the real meaning of ihe a na-eme n'anị Igbo maka na ọ bụrọ sọsọ n'emume ka e ji eme Igbo maọbụ n'ihe egwuregwu ruo mgbe a na-aṅụ mgbe a na-aṅụ na mgbe a na-eri ehe o nwe ihe kpatara eji eme ihe so nya ka anyị na-eme nyocha dị dị omimi iji wee chọpụta na ọdịnala institute biko sonyere anyị na akara Facebook anyị nke bụ ọdịnala institute maọbụ Igbo Cultural Heritage na Facebook anyị maọbụ ịkpọtụrụ anyị na webụsaịtị anyị na www.ọdịnalainstitute.org ee eh, echefukwana na ọ mụwa bụ nwanne unu nwoke nwa amadi Igwebuike Chukwuebuka Akunna onye ya ee ana m asị unu ka emesịa ka ọ dịkwa na oge izu a na izu ọzọ mgbe anyị ga-ewetakwara unu ozi dịka ibe ya daalụnụ ma ka emesịa nwanne kenekwa ndị be anyị ka anyị naba ee igbo bụ igbo ee nwanne m nwoke ekwutechaana ya na ọ bụ anyị nwa bụ ndị na-eme gịnị na ndị na-amụ gbasalụ ọdịnala Igbo ka anyị tinye ya n'aha ndị na-amụ maọbụ ndị na-agba mbọ ịchọpụta ihe kpatalụ ihe niile a na-eme eme kedu ebe o si wee bido ọ bụrụ na a na-awa ọjị bụ isi kedu ihe kpatara anyị ji awa ọjị a ọ bụrụ na anyị na-awa ji bụ isi kedu ihe kpatara anyị ji eme ya nwaanyị anaghị nwoke anaghị eso eme emume ede kedu ihe kpatara na nwoke ya eso eme ya nwaanyị anaghị awa ọjị kedu ihe kpatara na nwaanyị anaghị eso wee wa ọjị nwaanyị anaghị arị ihe kpata ebee ka ihe ha si wetawa atụmatụ anyị idea niile a ebe a ka anyị si wee luo wee fụzie na gbasalụ all these elements ala all from there ka ha si wetawazie the construct construct all the ideas na ndị otu ya ndewonu a sị anyị sị ka ọ dịlị anyị na mma ka unu chebili anyị n'ozi ọzọ na-abịanụ mgbe anyị ga-ewetakwalụ unu ozi ọzọ ndewonu
ka emesịa ndị Igbo na emesịanụ ụmụ Igbo